Makosana tingakutsimikizirani kunena kuti Chimwendo Banda sakupuma bwino and akuyesetsa kunena kuti iyeyu kumaulatu asakagoneko olo ndi day imodzi. Mwaioneti ma delaying tactics omapezeka ndekuti mu chipatala kunena kuti no nsana kumpweteka komanso ndekuti kuonjezera apopo ndizoti akuthamangitsatu zinthu kuthamangitsa ku court mpakana kukaipanga ndithudi pressure high court kuti mwina mwake impatse belo. Iyitu nde mudzidabwanso kuti ikuchokera kutino sitichedwa nayo yayi. Pa screen panupo ndekuti mukutha kuonatu page imeneyo. Si page wambatu imeneyoyo. Imeneyoyo ndi page yochokera ku High Court ya Lilongwe. Ayi tiwerengetu akuti Republic of Malawi in the High Court of Malawi Lilongwe Registry Criminal Division Miscellaneous Criminal Application Number 2890 of 2025 between Honorable Chimwendo Banda, uh, first applicant, Alfred Dala Kadula, second applicant, and the Republic, uh, the respondent. akunena kuti kuchokera ndithu ku high court kumeneko e, ya ku lilongwe ndipotu akuti criminal division e, miscellaneous application alemberatu ndithudi kulembera ku khotiko number 2890 ya 2025 ndipo ili pakati pa Olemekezeka a Chimwendo Banda ngati olembela number 1, Alfred Dala Kadula ngati olembela number 2 komanso ndekuti iwowa palitu ndetu kulimbana ndithu ndi The Republic lomwe ndi boma limenelo ngati no okayankha zolembedwazi akulembela zotani kodi? Inter-partes summons on applications for bail pending trial. Eee akutitu akulembera ndithu ku nkhani zokhudzana ndi ah, kukambirana akufuna mbali ziwiri zikakambirane mbali ya boma ndi mbali ya Chimwendo Banda cholinga choti akakambirane basitu judge ali apo kuti mwina mwake mwina mwina angafewetse ziganizo zija mwina nkuwapatsa belo. ayi under section 42 subsection 2 e of the malawi constitution 1994 as read together with section 118 subsection 3 of the criminal procedure and evidence code and part 2 paragraph 1 of the bail guidance act ah, izi nzawo izi za malamulo kumeneko ma section section tingozidumpha zimene zakuti let all parties attend the judge

they be released on bail pending trial akunenatu kuti eh, wina aliyense akuyenera kudziwa mbali ya boma komanso mbali ya chimwendo banda ikuyenera kudziwa zonena kuti no ikuyenera ikapezeketu mu rumu imene eh, ili ku lilongwe high court ku malawi kumeneko mu criminal division ndipono Tsiku ndi pa 19 December 2025 mmene nthawi izidzakwana ndendende 11 koloko eya yakumamawa ija imeneyo. Ndipotu kumenekoko kuli nkhani zoti akakambirane zokhudzana ndi belo. Makamaka mbali ya awawa amene alembera omwe ndi a Chimwendo Banda komanso ndekuti a Dala Kadula akulembera kutino ali ndi zina zake zimene akufuna akapemphe kumeneko. Afuna akapemphe order yonena kuti iwowa atulutsidwe pa belo. pamene nde kuti no mlandu uku pitilila take notice that the affidavit of the Hon Chimwendo Banda Richard Chimwendo Banda and Alfred Dara Kadula attached hereto shall be read in support of this application. dated this 16th day of December 2025 wasaina kenako registrar akunena kuti wina aliyense akuyenera kudziwa apa kunena kuti affidavit yokhudzana ndi a Chimwendo Banda komanso ndi kuti a Alfred Dala Kadula ndiyoti iphatikizidwa ndithudi ku chikalata chimenechi ndipo afidaviti imeneyo ikakhalano ndikuti ikawerengedwa ngati mbali imodzi yokapanga sapoti aplikeshoni imene alembayi ndipo asaina Registrar akumeneko ku khoti ku Lilongwe High Court chidindo chake pa 15 December 2025 koma akuti chikalatachi achitulutsa pa 16 December 2025. Ma guy ndipanga check nthawi yanga apa ndi date nthawi nde ikuti 6:05 mamawa of course nde kuti mwina idzikupezanibe nthawi itasuntha komano ndi Friday December 19 2025 nde kuti ndi leroli limenelo mwaiona mene nthawi idzikakwana 11 koloko akunena kuti tu Chimwendo Banda mbali ya Chimwendo Banda kukakhala apo mbali ya kuboma kukakhala apo achina Prescott mwayi ulipo aja nde kuti nkukapezeka zoti judge ali apo mukachipinda komatatu kameneko. Bwanji kodi mayi? Basi ndikumapezeka kuti akukambirana mmenemo. Iyayi ife tikufuna a Chimwendo Banda ati kumeneko akafuna akapereke order. Judge akapereke order yoti a Chimwendo Banda atuluke pa belo. Hey. mbali ya Chimwendo Banda atipene kupempha. Tikufuna a judge inuyo mugamule kuti ifeyo tituluke pa belo. Tisapite kuchani? Kumaula. Mugamule apa apa ndipo ifeyo tikutani tikupempha. Mafidavit athu awa chani chani. Tikufuna muya mu- mu- mugamule chigamulo chimene chawo tisapite ku ku ku kumaula mwaiona za timanena ija ka delaying tactic komachedwachedwa mchipatala msana undipweteka eh ndio kumadzapwetekeranso cha apapa apa makamaka apa tapangani cheke pamene papa eh ndiye kuti ino nkukhala kuchipatala kuja kwa nthawi yayitali cholinga asakagonekolo day ndithu kumaula kuja kuopa atu kumenekoko Ndakuonatu apapa tipanga bwanji? Nde ya kuchipatala ikuoneka kuti ikucheperachepera apa, akhoza kupeza kuti kuchipatala kujako atitulutsako tikapezeka kumaula. Tiyeni thamangani ku High Court tsopano. Ngakhala High Court mulibe ndiye kuti inuyo chani mulibe a program yonena kutino mumve ifeyo a Chimwendo Banda komanso a Dala Kadula. Nkhani yathu siili pa ma program anu mu mwezi unowu tikufuna zonena kuti tiikakamize ikhale mma program pa program yanu. Ndetu kuja ku high court ya ku Lilongwe akupezeka zoti akutseguladi window imeneyo. Iyayi, bwerani bwerani tizakumvereni. Eh? Milandu mmachita kuipangatu padzana pa plan. Tsiku lakuti lakuti kuli mulandu wakuti wakuti wakuti wakuti akuti. Mwaiona. Mwezi uwu ndekuti milandu yathu ndi eh? Ngati kungabwere zina zinazo yes here and there timamvesetsa komano mukapezeka zoona kuti mukatsegulano eh, window yonena kuti achimwendo banda ndi dala kadula abwere azatani azerembe iwo mukatsegulira window fwacha chifukwa chonena kuti iwo ndekuti ana a legend anduna akalekale mm mukuwatsegulira window fwa chani ku khoti ko? chifukwa amenewowotu munayenera nde kuti no nkhani idzapitilire chaka cha mawa mu January chifukwa nde kuti no ndi mwezi umene no munakakhala mwapangano ma plan anu kuti okay January tidzamuyendetsa chonchi milandu yathu yomwe tili nayo ndi iti idzayamba nde kaya ndi wa Chimwendo Banda udzalowa pa number chani koma apapa mukupezeka zono kuti mukutsegula window yonena kuti iwowa alowe mu December plan imene nde kuti no malingana ndi mmene mapangira plan kumeneko imayenera kukhala nde kuti tu ya chani? ya mu November kuti munapanga plan November kuti kodi milandu ya mu December muzaiyendesa motani, every day milandu yake izayenda motani, sopano a Chimwendo Bandatu panalibepotu apa koma mukupanga squeeze in why iih mwaionansotu zinthu zimenezitu ndizimene zimapoiritsansotu chilungamotu kayendedwe ka chilungamo hmm. osewa ndithu ma tactic ndithu kuyesetsa kuyesetsa kuphuphaphupha kuti mwina make asapezeke kumaula komatu nde mulakwitsatu mukapanga choncho ku high court ko inu chimene munakapanga ku high court munakangotulutsa zonena kuti mlandu wa chimwendo banda tidzauva mu january nde kuti no date lake lidzakhala lakuti lakuti munakatulutsa information ngati imeneyo koma osati muzitulutsa nkhani zono kuti ayi tayamba kuwaitana kale ku- mukachipinda tikakambirane kumene koko Eh? Bwanji kodi zinthuzi mukumachitanso mumakambirana mu tidzipindamu? Mufunansotu pena pake tizikhala pansisotu ndikumapezeka kuti tayambanso kumakhala ngati tikumafunga miyala ku ujeni ku khothiko, mwaiona? Zimene zikuchitika kumeneko sizikumayendako bwino iyayi. Uyuyu munayenera mungotulutsa kuti iyeyi akapezeke ku Maula malinga ndi chani, ndi chigamulo chija mwaiona? Koma ndiye kuti mwangotulutsako information yonena kuti Nde apapa ponena kuti no Agent a big money wakapezeka ku Maula ee tikufuna tingolengezabe kunena kuti mbali zawo zidziwe kuti no mulandu wawo udzamvedwa tsiku lakuti lakuti mu mu January chaka cha 2026 mu new year mmene momo bwezi mukumalengeza zinthu ngati zimenezozo ka chifukwa ndi zomwetu timadziwatu ifeyotu malinga ndi mmene milandu yanu mukumayiyendetsa kunena kuti mulandu umapezeka kuti no mwawuyikira ma date ena ake chakutsogolo uko Ndipo mmalengeza, ayi phwedwe mulandu wake udzamvedwanso ndekuti kaya ndi mu February chaka cha mawa. Mulandu wa akuti akuti udzamv udzamvedwa mu January chaka chaka cha mawa. Winawu tidzauvanso mu March chaka cha mawa. Mwaiona? Mesa mmapanga choncho? Nde tsopano mulandu wa awawa mukuuthamangitsa muuthamangitsira cha? Eeh? Nkhanitu ndi imeneyo makosana akunena kuti Chimwendo Banda ndi anthu ake akakakhala kulowa mu court komano ndiyetu kukakambilana ndi a judge ndi mbali ya boma nthawi imene idzikakwana 11 koloko ya kumamawa kunoko tangotsala ndi ma hours ochepa chabe akhala akupita kumeneko kukapempha zonoti inu mutipatse belo nde mukukanlamulanso judge kuti judge apeleke chigamulo choti nakupatseni belo aah simayenda chonchotu yayi. Ikuyenera ikalowe pa khoti ka pa khoti pakakufunseni ndinu olakwa kapena ndinu osalakwa ayi belo mudzika nde kuti wina aliyense akuona penepa osati za m'ma chamber komatu mukusokonezansotu zinthutu inuyo akuti